aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande muli chani tsopano achimwene ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse zili bwino kaya mupeza bwanji ife kuno kumudzi kwanu ndiye ndisaname sitikudandaula kwenikweni Zathu zikusuntha basi. Masiku ndi kumapita achimwene. Zitopotopo osalephera. Komabe zitopotopo zina zikamachitika zimakhala ndendende zomwe zija ndidakuwuzani kale zija achimwene. Zimakhala ndithu za mtsinje wa tinkanena. Ndendende zomwe zija amwene. Ee, unathera mu siizi. Ujeni, ndimafuna ndinene kuti ngati anthu kwathu kuno ali ndi ulendo pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu kugwiritsa ntchito basi ndetu kuno onse amakwera basi za kwezy zimayenda bwino kwambiri panopa tikakamba za maulendo pa basi basiyo nde kwezy-yo basi ena ake adachita makani kukakwera zina zake koma ee Sizinawathere bwinoyi. Anafika kunyumba thupi lonse lili tsoo ngati amalimitsidwa m'munda wa mapira. Ndikudziwa mmakhala pakakona kenakake muli ndi chidwi chofuna kudziwa kuti kodi obwantasa ndiye mwati paja nkhani za futereza zija ndiye mwati zikuyenda bwanji? Eee achimwene zoda mututu nkhani zake. Koma ndidakamba kale kale koyambirira komwe kungoti monga mwa nthawi zonse ena ake amalankhula kuti obwantasa ndi gulu lanu ndinu aneneri a mdima simundifunira zabwinoyi mukungofuna basi kuti tidzivutika ndidakambapo kuti mm, koma ubale uwu mukuchitawo ubale uwu mukuti muchite malonda a msinthowo sikuoneka bwino bwanji sitikufuna kudekha koma madobadobawa bwanji nanga akuchokera kuti afuna chiyani bwanji sitikufuna kuchita zinthu zolondola Nthawi zonse kumakonda masikandulo. Ngati sitibetsa ndalama ku butchery kwa a Chimpeni kogulitsa mitu ya ng'ombe ndi ziboda ndiye kuti ndi ku grocery yogulitsa mankhwala kwina kwake. Chipwirikiti amwene. Sindikutha kumvetsa kuti for the why? Mantha athu aja achimwene apherezera. Zinthu zija zikuoneka kuti zakanika. Koma tsopano osangotinso kukanika koma tachita nazo manyazi. Tapalamula nazo. ndipo sizikuonekanso bwino achimwene. Tidalankhulapo kuti zaka zino malonda a msintho ngati amene amachitika nthawi yakale kwambiri kulibe. Ayi, iweyo utenge mbuzi ndiye ine undipatse malichero atatu a mawere. Zimene zija zinatha kalekale, zimachitika ndalama isanabwere. Tidalankhulapo kuti zimenezi ndi chimodzimodzi pinyolo, gwirankoni dala katunduyu, ineyo ndimafuna uyo, pinyolo wa nthawi ino, komanso kupanga pinyolo zokolola za anzanu simunagwirizane bwinobwino, inali yosagwira chimwene. Kwathu kuno kukuchuluka kachibwana kwabasi. Tikumadzaoneka kuti tazingwa ndipo tikungotola iliyonseyo, tikumapanga za yagwa m'mbale ndi ndiwo basi. Tikusanduka Nyasaland Drama Group, kukonda zisudzo, ma comedy. Ulendo wina wake tikulankhula zinkadzaoneka ngati mwina mwake tikusinjirira. Tidanenapo kuti alipo anthu ena ake kunjako akutiona mombwambwana kwabasi. Anthu akhala pakakona kena kake amachita kuwuzana kuti aise kunyasalandetu ndalama ndi zaphweka kwabasi ukazifuna ungopita ndi yafuteleza akuoneka kuti eyi akomedwa nayo kwabasi akulukutika akakututsira ndalama za nkhaninkhani usadandaulenso kuti akati chiyani manyasa amadzayamba kuganiza bwinobwino atachita kale zinthu koyambako saganizanso nkuganiza komwe samadzifunsanso mafunsoyi amangoti zonse zabwinobwino basi ndiyetu achimwene Kwathu kuno poona kududuluka kwathu pa nkhani za fotereza ndiyetu kukumabwera madobadoba kuchokera magawo onse, aliyense kumanena kuti ali ndi fotereza pena pake. Kukumakhala ena makanikolo, ena ogulitsa mbatatesi ku Lizulu onsewa akuti akuthamangathamanga nkhani ya fotereza ali phee! Ndiye olemekezeka athu ndikumakhulupiriradi kuti aah tapeza anthu amene atithandize nkhani za foterezazi. apa zinthu zili bwino kwabasi kumuona munthu amene akuti atithandizeyo ali tswititi ngati achita kumukumba pansi noninoni ngati nsupa kumadzifunsa kuti koma inu iyeyu sindiye woyenera kuthandizidwa nkhani zina zofunikira kwambiri kwathu kuno zalowa chibwana kwabasi tikumachita zinthu zathu ngati mwina mwake sitinakulire kwathu konkuno tikumachita ngati mwina mwake tonse ndiobwera ndi alendo tokhatokha sitikudziwana koma mu chilichonse chimene chikumachitika chimwene pakumakhala makosana ena ake akumwathu mommuno amene akumakhala kuthamangathamanga ndi cholinga chokolola asanadzale ndikudziwa kuti mudzifunsa kuti kodi abwande ngati malonda afotereza akanika ndiye mwati vuto ndi chani sindiye kuti basi pamenepo moyo wanu udzipitirira Eh, hmm. nkhani yakenso ngati ikuyenda choncho ayitu achimwene Zativuta basi. Malonda akanika koma madobadobawa kuti tiwalipire vindalama vankhaninkhani bambo chifukwa akuti tathetsa mgwirizano. Anthu ovutika kalefe alolida akuti tiwalipire anyamata tithetsa bwanji mgwirizano? Shaa! Koma mesa mungati tidzalipira mbewu chifukwa ndife achonchoni ndalama tilibe? Ndiye bwanji kupepesako tikupepeseni ndi mwina mitolo ingapo ya nzimbe? Akuti ayitu bwande. inu mwadzichemba mwathetsa ubale basi mundipatsa ndalama za nkhaninkhani basi koma nkhani izi sizikukhala bwino achimwene nkhani zomalowa maubale oseketsa kwambiri zachuluka ndipo sitikudziwa kuti chikumachitika ndi chani pajanso kuti kunali ina yake ija ya bi- biliji biliji chani chani uko Tinaphulitsanso makombola kusangalala kuti munga wadza ndi mafinya omwe, Khrisimasi yabwera mu Januwale! Koma tsoka ndilo, tinaombera mfiti m'manja. Sizinatheke yi. Tidachita nazo manyazi. Tidafunsidwa mafunso kuti kodi obwantasa munakawatenga kuti amenewa? Mate anauma m'kamwa kusowa kuti ndiye tidziti chani ino. Kuchoka pa biliji ndiye ndi zijaso dakabetsa ndalama ku butchale zija kumakaodera ndithu ku butchale kwa achimpeni odi odi timafuna fotereza ndiye mwati fotereza kapena ndowe akuti ayi koma fotereza kuchokapo osafunabe kulapa uyo waku namibiya ukafunanso fotereza kogulitsa panadolo Kenaka, lero ndi izi, anyamata mwathu mommuno, Mwanjo Alameki ndi anzake, basi, kubwera kudzatinamiza kuti ife tikuimira kampani inayake yaikulu kwabasi, ili ndi fotereza wambiri, ndipo tikumubweretsa mommuno. Osadandaula ayi. Mudzangotitapira basi mawere mu nsengwa zingapo, basi. Ndiye malipiro ake. Zinthu zake zooneka zodabwitsa kwabasi. Koma mabwanawo, osadabwapo kanthu yi. Pena zinthu ngati izi zikamachitika zimandidabwitsa. Kaphuma kamene kalipo kakumadabwitsa pena achimwene. Zikumadzaoneka kuti mwina mwake ena ake akumachitira dala kuti mbiri ya makosana okwapatira tambala ide ndithu. Madilu ena ake akumadzaoneka kuti ena ake akumachita kukhala pansi kuchita kuphika bwinobwino kuti tapitani ndi iyi mukawanamize panopa azingwa kwambiri akavomereza kenaka ina yake basi mudzangowaonetsa kuti ndi makape adzaoneke ombwambwana panopa zafika poti ena mwa anzawo onyada okwapatira tambala a alliance afika pokayikitsa kuti koma anthuwa akuyenderadi limodzi kapena mwina mwake ena ali m'mbuyo ndipo ndi amene akukalasira makala kuti tiyeni nawo amenewa alephere tidzapeze chonena enafe kuti mwaona mwaona anthu osamva awa tinkawauza lero ndi izi chifukwa sizoona ayi zina zake amayenera ndithu anthuwa adziuzana kuti a akuluakulu aa tili mu chinthuchi limodzi izizi izi zikumadzioneka ngati pena pake ndi zabodza izi madulira enawa akufunika kuwaonanso bwinobwino achimwene mwinatu mkulu wa miyambi uja miyambi yake yayamba kupherezera tsopano eti akuti liwiro lilibe kanthu ngati wasochera pano akuti moto woyatsa pakona chimotha ndi chipupa kenaka kumadzati chidimadima mwana wa mbuzi anayamwa chani kaya mwinatu ankatanthauza izizi eti anyata ukwapata atambala liwiro lachuluka kufuna kulemera mwachangu ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi